ama m na unu anụgo ka a na-akpọ ana edo maọbụ edo nnewi maọbụ nkwọ nnewi edo nnewi nkwọ nnewi na obie ka anyị batara n'ụbọchị taa ka anyị mara keneli ife melu o ji aza edo maọbụ akpọọ nkwọ nnewi etinye ya edo so nna anyị ndewo ee ifeọma kedu ebe anyị nọ ọ bụ na edo nwambala ka anyị nọ na edo nwambala ka anyị nọ ebe a na-akpọ edo nwambala okay enegharịchago m anya fụ obi dị iche iche enwekwuru ụlọ ndị ochie dị n'azụ biko ị nwere ike ịkọwatanwuru anyị n'ụlọ niile a dị ebe a nke nọ n'azụ na nke a kedu nke bụ obi nke a kịta anyị nọ na ya bụ obi nke a ndị ọzọ dịgasị n'azụ bụ ebe onye na-efe mmụọ na-ebi
ọha na eze unu anụgo ya na dịka ọ dịbara na ehe gboo na onye na-efe mmụọ na-ebi na ngwuru mmụọ dịka o si wee dị nna anyị ị nwee ike igosi anyị ya bụ ebe onye na-efe mmụọ nọ ka anyị fukene ya ka anyị jee ka o gosi anyị ebe onye na-efe ya bụ mmụọ na-ebi dịka ọ dụ n'ehe gara aga n'ehe gboo tupu ọgbara ọfụ wee bido ka anyị gaa nụ. ndị be anyị unu afụgo ya nụ ebe a n'ehe gboo onye bi onye febụrụ mmụọ a nke fere ikpeazụ ọ na-abụ onye pụta ọ lụọ ụnọ nke ya onye pụta ọ lụọ ụnọ nke ya onye ikpeazụ fere m- fere edo nnewi a a na-akpọ eze ike ka ibe ya nwawa onye ikpeazụ fere edo wee bata n'okwu edo ebe a bụ ebe ikpeazụ o biri ya bụ ụlọ ya ebe a ka e niri ya ọ na-abụ onye na-efe edo nwụọ e nie ya n'okwu edo ebe a ka e niri ya onye fechakwala edo before ezife ka ibe fere achọkwa ejekwa m gosi unu ebe o biri
ebe o bi dịkwa n'azụ ebe a dịkwa n'azụ ebe a nna anyị ewela iwe ị nwee ike kọwatara anyị ife dịka ahọ one ka ụnọ a nọgoro na o tee nanụ nnukwute n'aka nnu na onye ferie na ife ọ dịwo 113 years wee nwụ ọha na eze unu anụgonu ya nụ na ọ na-adị mma onye ruo onye akaba ahụ ka ọ narugodo ụlọ na obi nna ya jee jụkene ajụjụ otu a ka e si eme ya na edo Nnewi enwere ike ịnaruo n'obodo gị ọ bụrụ na onye na-efe mmụọ anaghị ebi na ya bụ okwu alụsị unu n'anya unu ya afụ na ụlọ a emego ochie na onye ferie ndị nna nna anyị ha ferie ehe gboo maka ọ na-abịa adụzi ife mgbagwoju anya ị fụ ndị ndị ichie kịta ndị okenye kịta ị jụọ ha maka alụsị fa sị gị na arụsị adịghọ n'ala Igbo na fa amarọ ife bụ alụsị mana ọ weziri m anya ka esi egosigasị m ebe ndị gboo gboo fere alụsị biri dịka ọ na-akọwa na enwekwara ụlọ ọzọ na onye bata onye ọbịa ka o luru ibu ya bụ ọfọ bata ọ lụọ ụlọ nke ya nke a ka bụ nke kwụ akwụ nke na-adabeghị nna anyị nwee ike igosi anyị o nwee ife dịka mpata na ife ndị gboo ji wee nọdụ n'obi a
bụ mpata ndị febụrụ ya mbụ ji wee fee hmm. mana o zughị ezu ebe a o nwere ndị ndị ochie dọ n'ime ndị ochie wee ife dọ n'ime mana nke a bụ ise dị n'ihu ebe a mmadụ ise nke a dọbara nke ha ebe a ọ ka nwekwara nke dị na na-enete edo na ebe a wụ edo nwambala ọ ka nwekwara ndị ọzọ ka dị na-enete edo nke a dị ebe a kịta anọọna ife karịrị ebe 200 years nke a anọọna ha ncha niile enwebeghị nke adịbụghị up to over 4 or 500 years otu a ha si wee dụrụgodo ebe a mana ndị ochie fegasịrị ya na nwegasịrị ebe a dọnyere oche ha n'ime nkolo n'ime nkolo ahụ
nna anyị ndewo do ị na-akọwa na mpata a elugo ife dịka 200 years ọ karịana 400 years
ma nke anụnwa dị ebe karịana 400 years
ndewo nna anyị ị nwee ike kọwata m afụcha m ndị ichie eyinyechalụ aka ị nwee ike kọwatalụ m ife nke bụ na ife nke na-alụ ị ma na igbo na-agụ afịa naanị ụbọchị naanọ na enwere eke enwere orio enwere afọ enwere nkwọ eke bụ oke ụbọchị mana izu ndị igbo na-ebido n'afọ nke a wụ nwa afọ nke a wụ nwa nkwọ nke a wụrụ nwa eke nke nị wụ nwa orio
nna anyị daalụ biko enelu m anya s- na mpaghara a wee fụ nnukwu nwaanyị ebe ọ nọ ife dịka ahọ one ka nnukwu nwaanyị a nọgoro n'oche ya m ma-agụtanwu ya ọnụ maka na m ka wụ nwa na ọ dụbago e wee mụta nna m mụta nna nna m dịka ndị gboo si wee kọọ. fourth generation m fifth generation m enweghị ike ịkọwa m otu o si wee dụrụ o wee ka dịkwa ọfụ etu ọ dị Otu a ka ọ dị na ọ mmụọ ka ọ bụ na ọ bụrọ mmadụ ndị be anyị unu anụgo ya ọ kọwakenara anyị sị anyị na ndị ichie anyị fụrụ dụ mmadụ ịnọ na ọ dịka esi agụ ya na ọnụnụ ọgụ igbo eke orie afọ nkwọ na ofu wụ nwa nkwọ ofu nwa eke ofu nwa orie ofu nwa afọ unu afụna ya na ndị gboo debechakwana anyị ife niile ka ọ ya adị anyị mma kama na anyị bụ ụmụ afọ ndị ka na-etonite etonite ndị gboo tụrụ inu sị na aka dị onye mma nya tinye n'isi ya anyị wụ ụmụ ọgbara ọfụ tonitezielu bụrụzie aka dị anyị mma tinye n'isi ya nna anyị na-akọwa na a ka nwere ebe ọzọ edo nwelu mpaghara mm, n'ebe a m nọ kịta wụ edo nwambala wụ ana na-anọ ebe a abalị ịsa nke ya eme nke ịsatọ ije n'ebe ahụ ebe ahụ na ọ dịkwa ụnọ ụka ya ebe ahụ ka a na-akarị ya ụka mana ebe a wụ be ya maka na ebe ahụ ọ kwụ ọtọ mana ebe ọ nọ ana iji gosi na ọ na-awụ o jeruo ebe ahụ o rukwa oge ọ ya achị naka na ọ natakwa be na mmadụ aha akwụ ọtọ be ya nya ka o ji wee kwụrụ ọtọ ebe ahụ ma n'ebe a na ọ nọ ana maka mmadụ na-awụ ọ bata be ya ọ nọrọ ana so na anyị ya ejekwa n'ebe ahụ ọ na-anọ ebe ahụ ọ nọ wụ dị na nkwọ a na-akpọ nkwọ edo nnewi n'agbọ edo nnewi ebe ahụ ya ka ụfọdụ na-akpọ ife sọrọ ha nụ ụfọdụ na-asị na ọ nwanyị imo ife ebe ahụ wụ enete edo edo awụ ya ka a na-akpọ edo agbaja nnewi ya wụ edo nnewi ebe a n'ụbọsị ọkwụ abalị ịsatọ ahụ ndị Igbo nwere abalị ịnọ na-awụ ụkpọrọ afọ nkwọ eke orie ọ wụrụ ụkpọrọ after orie ahụ e nwekwa afọ ọzọ afọ ọzọ ya ahụ nya ya awụ afọ ọkwụ nke ọzọ sie na awụrụ nkwọ ọkwụ nke ọzọ si na awụrụ eke ọkwụ nke ọzọ si na awụrụ orie ọkwụ ọ wụrụ abalị ịsatọ ọ wụrụ izu ndị igbo o wee zuo ezuo na igbo na-agụ ahụ na-agụ ụbọchị ịsatọ ha aha agụ ụbọchị ịsa ha aha agụ ịsa ya ka igbo ji welu na igbo na-adị ewere ife achọ inye mmụọ ife enyeghị ife naabọ enyeghị ife ịnọ enyeghị ife ịnọ enyeghị ife ịsatọ otu a ka anyị esi were amajiri ya maka na nwa nwa ahụ bụrụ akwụ nke ọzọ esokwana ya nụ na aha enye mmụọ ofu ife na e were ịbụọ wee tii na ịbụọ ọ wụrụ ịnọ e were ịnọ tii na ịnọ o wee wụrụ ịsatọ nụ nna anyị ndewo ndị be anyị unu anụghị ya na aka ji ọfọ kọwara anyị na ọ ka nwere ebe ọzọ nnukwu nne bụ edo nnewi nwere mpaghara na ọ bụrụ na a bata n'obi a wụ be ya na ọ nọ ana unu nee anya ebe unu ga-afụ ebe ọ nọ ana mana ọ bụrụ na e jee na mpaghara ebe ọzọ ebe ọ na-apụ obi wụ obi ya ebe ọ na-eje ezu ike na i lu ebe ahụ na ọ kwụ ọtọ mana na ị pụta ebe a na ọ nọ ana na ife o ji dị etu a wụ na ọ na-awụ mmadụ jee n'obie jee gagharịcha ọ bata na mpaghara bie ọ nọdụ ana zuo ike ọ nya ka unu ji fụ ya o ji wee nọdụ ana ebe a na ọ sị na ọ ka ya akpọjekwa anyị ka anyị jee fụ ebe ọ kwụ ọtọ nna anyị ndewo e na-eme anya wee fụ kedu ife a na-akpọ nke a ọ ekwe ka ọ ikoro
Mm. a na-akpọ ya eh, ụfọdụ na-akpọ ya ekwe ụfọdụ obodo na-akpọ ya ikolo mana ekwe obi ka ọ wụ na ọ nnukwu ekwe dị n'obi maka na obi isi na ekwe ahụ ebu isi ekwe ekwe aka ka ọ na-ebu mana ọ nnukwu ekwe ka ọ wụ ekwe obi ka ọ wụ ekwe Edo maka na ejiri oke ekwe akụ akụkụ na oke ekwe ka ọ wụ nna anyị daalụ ahọ one ka nya bụ ikoro nọgoro Ị nwere ike ịkọwata nwa? enweghị m ike ịkọwanwu ya nụ maka na nna mụtara nna m aya akọwanwu nya maka na anyị pụtara ụwa fụ ya na ọ nke ndị ochie ahụ debere anyị ọrụ nwa nọrọkwa nya ka ndị ụka ji asị na ndụrụ na ha ya dị eme ndụrụgandụ a sị gị na nwa mụta nwa nwa mụtakwa ibe mana m ma agụniri gị ahọ maka na ọ tọrọ m ọ tọrọ ọ mụrụ m amụ ọ mụrụ nna m amụ ọ mụrụ nna mụtara nna m amụ nna mụtara nna m o bikwara n'ebe o bikwara n'azụ be ya dịkwa n'azụ ebe ahụ kwa ka e liri ya maka na ọ na-awụ n'oge mbụ a na-emebi ya n'okenye mana emechazi elu ọ dịkwazie ọ dakwa ịghara eme ịgha ndị ụka kazie nkụ mmụọ were aka ya kwuru- kwuruwere onwe ya ọnụ ya n'ọkwụ ya ka o ji wee dị otu a Na- na mụ nwa na onwe m na-agbagokwa n'azụ ịpụọ n'ihu ebe nekiri ya afụ ebe m ghasara aja aja ahụ m ghasara ebe ahụ wụ aja m ji were arụ ụlọ na-arụ ụlọ n'azụ na m kwadoro ịrụkwazi ụlọ nke m ka m wee birikwa ebe ahụ otu ndị ochie si ebi na ọ na-awụ onye biri onye pụta n'okwu Edo ọ rụọ ụlọ biri ọ nwụọ enie ya ebe a ebilie ya ebe a nọrọ ebe a kwaa ya akwacha ya ebe a nne ụmụ ya chọzi ịnọ be ejekwaba ya mana nke ahụ wụ celebration na ha na-emezi ife doro ha n'onwe ha ka ha na-emeziri
nna anyị ndewo daalụ ndị be anyị ụnụ anụgo ya ụnụ anụgoni ya nụ na nna anyị na-akọwa na ikolo a dị n'obi a na nna mụtalụ nna ya enweghịkwudị ike ịkọwa ahọ one nya bụ ikolo nọgoro na nwa mụta nwa nwa amụta nwa gị bụ onye na-ene anyị anya jekene n'obodo gị ndị bụ ụlọ ka debere ife ndị mgbe ochie ji biri maka na ọ kwanụ ndị be anyị sị na ọ na-abụ a na-akọrọ nwata akụkọ a na-egosi nwata awọ n'ikpo okwute ị na-atụrụ ya aka kaba ahụ nakene n'obodo gị ka ị malụ ebe e dozi dewelu gị nwa bụ onye inyekwana aka wee dozipụ maka na ọ dịzị ka anyị sị na ife anyị bụ ụmụafọ Igbo nwelu na-akwado ịfụchasị ka anyị si otu a wee tinye ya anyị ga-agabazi na mpaghara edo nke ọzọ ebe edo na-apụ obodo ebe ahụ wụ ebe ọ kwụ ọtọ ka anyị jee fụ ya dịka ọ gwara anyị na ebe a wụ ebe ọ na-ezu ike na ọ ya kpatara o ji nọrọ ana ebe a ka anyị jekene na ebe ahụ ka anyị fụ ka ọ